Dréimre 6. Gearrscéal, 'Ladder Number Six' le Gearóid Ó Coillte. Bhí éirim aigne thar an ngnách ag Nuala. D'éirigh thar barr léi ar scoil, áit ar ghnóthaigh sí duaiseanna agus gradaim. Bhí d'aidhm aici cúrsaí leighis a leanúint mar ghairm bheatha. Nuair a bhí sí cúig bliana déag d'aois, chonaic sí a máthair ag dul i léig le díchuimhne agus mearbhall. I dtosach báire, cheap siad gur strus ba chúis leis. Ach le himeacht aimsire, ba léir gur mheasa an cás. Theip ar a cuimhne. Meabhair cinn a bhíodh beo agus aerach, chuaigh galar Alzheimer i gcion uirthi agus d'éalaigh a haigne sa cheo. Ba dheacair do Niamh an dá bhliain a chaith sí ag féachaint ar a máthair ag meath os a comhair. Briseadh croí agus cumha, cruatan an tsaoil. Chaithfeadh sí uair éigin sa todhchaí gach iarracht a dhéanamh déileáil le míshláinte sa phobal. Ba sheachadóir veain a hathair. Níor ghnóthaigh sé a lán, agus b'eol dó nach mbeadh ar a chumas airgead a chur ar fáil don saol a bhí beartaithe ag Niamh. Más é sin do bhrionglóid, gheobhaimid bealach éigin, a dúirt sé. D'oibrigh Niamh go dian dícheallach. Choinnigh sí go daingean lena mian a bheith ina dochtúir. Léigh sí gach cáipéis agus gach leabhar a bhí ar fáil ar an ngalar marfach sin. Thiomáin na smaointe a bhí aici ar an bpian a d'fhulaing a máthair, fuinneamh di leanúint leis an scolaíocht. Bhí ag éirí léi. Mhol gach múinteoir an dúthracht agus an tsuim a léirigh sí ina cuid oibre. Ach bhí scoláire nó dhó a cheap go ndeachaigh sí thar fóir agus nach raibh seans acusan gradam a ghnóthú. Orthu sin bhí ógfhear darbh ainm Joe Dolan, maistín scanrúil. Tráthnóna, ar a slí abhaile, tháinig Joe Dolan suas léi. Thosaigh sé ag cur isteach uirthi. Scaip sé a cuid leabhar agus rug sé greim uirthi, fonóideach, cruálach. Lig dom, arsa Niamh go heaglach. Fág mar sin é. Lig do Niamh agus ná bain léi. Fergal Mac Aodha, stuacach, ard, téagartha, aclaí, a bhí ag caint. Leaid cineálta a bhí ann, captaen ar fhoireann peile na scoile. Lig léi agus as go brách leat. Cé hé tusa? Imigh leat nó cuirfidh mo chairde béasa ort. Níor chúlaigh Fergal. Imigh Dolan, bí ar do shlí. D'imigh Dolan leis, ag mallachtaí agus ag eascainí. Faoin am seo, Bhí na deora go fras le Niamh. Bhí sí ag crith. Anois, a Niamh, tá gach rud in ord. Tá an cleasaí sin imithe agus ní chuirfidh sé isteach ort arís. Baileoidh mé do chuid leabhar agus fágfaidh mé abhaile tú. Ghlan Niamh na deora agus meangadh uirthi. Bhí sí slán faoi dheireadh. D'fhás cairdeas idir an bheirt agus ba mhinic le chéile iad, Fergal ina chosantóir sa scoil féin agus ar an mbóthar abhaile. Bhí dhá thaobh leis an scéal. Ba mhinic a chuidigh Niamh le hobair bhaile Fhergal, fadhbanna matamaitice nó cúrsaí teangan. Bhí Fergal láidir agus muiníneach ar an bpáirc imeartha. Bhí Niamh ciúin, suaimhneach agus géar sa rang. De réir a chéile, d'fhás an nasc eatarthu. Tháinig seachtain na scrúduithe. Bhí Niamh neirbhíseach agus ar bior. Bhí gach rud ag brath ar an tseachtain seo. Thug Fergal misneach di. Tá sé agat. Is tusa an duine is cliste dár bhuail mé léi riamh. Beidh an lá leat gan dabht ar bith. Foilsíodh na torthaí i Meán Fómhair. D'éirigh léi. Bhí scoláireachta buaite aici. Bhí Fergal lena hais. Rinne tú é, a Niamh, ar seisean, agus cár áthais air ó chluais go cluas. Bhí a fhios agam go n-éireoidh leat. Thug sé croí isteach di. Ní ar Niamh amháin a bhí an rath. Seachtain ina dhiaidh sin bhí scéal ag Fergal Tháinig sé go teach Niamh, litir ina dhorn. Léigh é, a Niamh, léigh an litir. Phreab Niamh le háthas. Fuair tú an rud a bhí uait. Scoláireacht spóirt, Ollscoil Villanova i Pennsylvania. Comhghairdeas, tá sé dochreidte. Áthas, lúcháir, sonas, scléip. Ansin, thit ciúnas idir an bheirt. Bheadh Niamh in Áth Cliath agus Fergal ins na Stáit Aontaithe. Bhí mian a gcroí rompu ach bíonn an fhírinne searbh. Bhí scaradh i ndán dóibh. Bhí deireadh anois le sult agus aoibhneas na hóige. Áthas agus sult, cumha agus uaigneas. Sheas Fergal ag doras tí Niamh an mhaidin chinniúnach sin. Phóg siad den chéad uair. Gráim thú, a stór. Ghráigh mé thú ón chéad lá. Gráfaidh mé thú go deo na ndeor. Nuair a chomhlíonfaimid ár mbrionglóidí, iarrfaidh mé ort mé a phósadh. An bpósfaidh tú mé, a Niamh? Bhí an saol mór ina stad. Shuigh an bheirt le chéile, lámha nasctha. Phóg siad arís. Thit deoir le Niamh. Ansin bhris gáire amach léi. Rith sí chuig an carr. Chroith sí lámh leis. 'Freagróidh mé an cheist sin i mo chéad litir chugat. Ghluais an carr. Bhí sí imithe. Sheas Fergal ag féachaint ar an charr ag imeacht as radharc. Gháir sé. D'fhanfadh sé leis an litir sin. Thosaigh Fergal ar a chuid staidéir i Villanova. Chuaigh sé le cúrsaí gnó. Bhí sé deacair. staidéar, léachtaí. Ach bhí an spórt aige freisin agus thug sin faoiseamh dó. Bhí sé de shíor ag smaoineamh ar an mhaidin sin agus an carr ag geata tí Niamh. D'fhan sé go mífhoighneach leis an litir. Níor tháinig sí. Scríobh sé chuici litreacha fada ag cur síos ar a shaol, a ranganna, na cluichí a bhí sé páirteach iontu, ar a uaigneas ina héagmais. Ní bhfuair sé freagra. Faoi Nollaig bhí sé croíbhriste. Cad a tharla? Caithfidh go bhfuair Niamh a litreacha. Bhí an nasc briste. Bhí sé féin briste. Bhain Fergal a chéim amach ag Villanova agus d'éirigh leis post mór a fháil le comhlacht gnó i New York. Taistealaí bóthair a bhí ann agus dualgas air córais ríomhairí a réiteach do chomhlachtaí. Agus bhí sé go maith ag an jab, socair agus ciúin faoi bhrú. Bhí muinín ag cliantaí as. Bhí Niamh ina aigne i gcónaí. An lá a d'fhág siad slán le chéile, an cheist a chuir sé uirthi, na litreacha nach bhfuair sé. Lena linn sin, chaith Niamh tréimhse ag obair sa chathair. Uaidh sin fuair sí post tábhachtach in ospidéal cáiliúil i Londain. Chaith sí dhá bhliain ansin ag obair ó bharda go barda. Obair throm a bhí ann, ach bhain sí taitneamh as. Bhí obair thábhachtach ar fhadhb Alzheimers ar siúl i gclinic fiúntach i New York. Tairgeadh áit di ar fhoireann an chlinic. B'in an sórt oibre a bhí uaithi agus ghlac sí leis an seans. Tús nua. Líon sí a málaí agus as go brách léi thar an Atlantach. Ag machnamh di ar an eitleán, rith smaoineamh léi. N'fheadar an raibh Fergal i Pennsylvania go fóill? Nó i New York? An raibh sé beo nó marbh? Dá mbuailfidís le chéile, an mbeadh suim ar bith aige inti? Maidin fhuar Fómhair a bhí ann agus Fergal ar a shlí go dtí a oifig sa dá thúr. Nuair a bhuail sé isteach, bhí a rúnaí ann roimhe agus í ag déileáil le custaiméir. B'é seo an lá a stad an domhan ag casadh timpeall. Chreath an foirgneamh, creathán ag baint macalla as na fallaí. Bhí pléascán le cloisteáil. Ansin bonnáin ag réabadh an aeir. Amach! Fág an foirgneamh láithreach! a chraol guth tríd an intercom. Bhí líonrith agus anbhá thart timpeall. Rug Fergal ar a mhála agus thosaigh sé ag crith. Creathán eile! níos láidre an uair seo. Bhí oifig Fhergal ar urlár a sé. Bhí sí ina chíor thuathail. Leagadh an tsíleáil. Thit plástar. Ní raibh tásc ná tuairisc ar an rúnaí tríd an deannach. an smionagar, an dorchadas. Ní raibh oifig ann a thuilleadh. Caitheadh Fergal ar an urlár, bhuail a ghualainn an deasc. Thosaigh sé ag lámhacán i dtreo an dorais, an ceo á chur amú arís agus arís eile. D'oscail sé an doras agus amach leis go dtí an pasáiste. Tharraing sé é féin ar a ghlúine síos an halla, a chroí ina bhéal aige, an smúit á thachtú, an dorchadas á dhalladh. Chuala sé fothram, cogar, gar dó. Stad sé, ag éisteacht go géar. A Mhamaí, caithfimid gluaiseacht. Caithfimid dul. Seas suas agus tar liom. Bhí cailín óg ag impí ar a máthair. Bhí bean cromtha amach roimhe, í clúdaithe le smúit agus a haghaidh ag cur fola. Thuisligh Fergal trasna. Caithfimid imeacht ón áit seo, ar seisean go bog réidh. Tá dainséar ann. Suas leat. Seo lámh chúnta duit. Go maith. Ar aghaidh linn. Smaoinigh Fergal. Cad ab fhéidir leo a dhéanamh?

Bhí dréimire fada ann ag síneadh anuas. Bhí an t-ádh leo. Caithfimid an dréimire seo a úsáid, níl ach an seans seo againn. Níor mhoilligh an cailín. Rug sí greim ar chéim agus thosaigh sí ag dreapadh síos. Ar aghaidh le Fergal ansin, cos ar runga agus greim aici ar an bhean. Rinne sí mar a mhol sé agus thosaigh an triúr ar an aistear síos go talamh. Síos go mall leo. An mbeadh an t-ádh leo? An raibh dul as dóibh? Cén fhad anois, a d'iarr an cailín, táim tuirseach. Bí cróga, tá ag éirí go breá leat. Ní fada anois. D'oscail doras go tobann agus siúd fear dóiteáin os a gcomhair amach. Amach libh. Lean mise. Tá sibh slán. Tabharfaimid aire daoibh anois. Níorbh fhada gur shroich siad an talamh. Gan choinne, thit plástar agus gloine bhriste ar Fhergal. Thit sé ina chnap, gan aithne gan urlabhra. Chuala sé daoine ag béicíl, coiscéimeanna ag rith ina threo. Dorchadas. Tost. Bhí Niamh ag cruinniú sa chlinic nuair a scairteadh an splanc nuachta ar an teilifís. Tháinig an Dr Graham isteach agus bhailigh sé an fhoireann le chéile. Beidh gá le dochtúirí ins na hospidéil áitiúla amach anseo. Bígí réidh ar glaoch. Chaith Niamh na seachtainí dár gcionn ag an ospidéal, ag obair ar a dícheall, ag déileáil le gach sórt gortú. Ina measc, bhí othar, a aghaidh clúdaithe le bindealáin. Ní raibh a ainm ar eolas ag éinne. Bhí leasainm ag na fir dóiteáin air, Laoch Dréimire 6. Tharrtháil sé beirt ó bhás in am an ghátair, beart cróga gan smaoineamh air féin. Cuireadh faoi obráid é ach ní raibh dóchas ag an máinlia go dtiocfadh sé slán. Níor labhair an fear focal ó shin. Bhí bá ar leith ag Niamh leis agus thug sí cuairt air gach oíche roimh imeacht di. Spreag sí chun cainte é ach ba shnámh in aghaidh an easa é. Shleamhnaigh na seachtainí thart agus Niamh ag sclábhaíocht ó dhubh go dubh. Bhí sí spíonta. ach bhí am aici ariamh do Laoch Dréimire 6. Shuíodh sí ag taobh na leapan ag caint leis. Chun tosaigh leat. Is fear láidir tú. Cuidigh liom cuidiú leat. Fiú focal amháin. Ghuigh sí do mhíorúilt. Bhí an oíche ag teacht agus bhí Niamh réidh lena cuid oibre don lá. Isteach léi i seomra Laoch Dréimire 6. Chaith sí súil ar an othar. Bhí sé socair, gan focal as, gan gíog. Shuigh sí, chimil sí lámh lena aghaidh agus tocht lena scornach. Bhí dlúthcheangal idir an bheirt faoin am seo. Bhí a fhios go maith aici go raibh sé ag dul i laige ó lá go lá. Arbh í seo an oíche dheiridh dó? An bhfeicfeadh sí an lá dár gcionn é? Ní fhéadfadh sí a thuilleadh a dhéanamh. Phóg sí ar a éadan é. Mhothaigh sí a lámh ag síneadh suas aici. Leag sé a lámh ar a grua. D'oscail a shúile. Labhair sé i nguth fann lag. 'An bpósfaidh tú mé, a Niamh, a ghrá gheal? 'Fergal! An tusa atá ann? Labhair sé arís. A Niamh a stóirín, an bpósfaidh tú mé? Fergal! Fergal! Pósfaidh mé tú, ar sise, agus na deora ag rith léi. Luigh Fergal siar ar an adhairt. Thit a lámh lena thaobh. Dhún a shúile. D'éag a anáil. No, Fergal, no! No! Ná fág arís mé!